amayi siofunika chabe ndiofunika kwambiri chimene ndikunena kuti tikuyenera kuti tibwere pamodzi ngati amayi tisangalale zaka 50 zimenezi tione kumene tachokera

ndikulandireni ndi chimwemwe komanso manja awiri kuno ku radio alinafe ndiponso mpulogalamu iyi ya catholic perspective lero ndithu takubweretserani mutu wokhudzana ndi kufunika kwa amayi pa dziko kapenanso kuti udindo wa amayi mdziko Koma tisaiwale kutinso mu mpingo mulinso amayi. Ndiye m'pulogalamuyi lero tikhale ndithu tikukubweretserani amayi awiri amene abwera komanso ansembe a mpingo wa Katolika kuno ku Archdiocese ya Lilongwe omwe timakonda kukhala nawo nthawi zonse, Bambo Elias Chizule komanso Bambo Louis Chikanya. Onsewa ndithu tili nawo muno, koma posachedwapa tikhale tikulandira amayi amenewa ndi kuti tiwadziwe kuti iwowa ndi ndani ndi ndani ndithudi bambo elias chizule uh, mwaswera bwanji bambo ndaswera samu uh, kaya iwe waswera bwanji samu ndaswera bwino zikomo kwambiri bambo louis chikanya mwaswera bwanji inenso ndaswera inu mwaswera bwanji ayi ndaswera zikomo kwambiri A, amayi tikulandireni kuno ku radio alinafe komanso tikulandireni mpulogalamu iyi ya catholic perspective pamene ndithu takuyitanani kuti inu mukhale akadaulo athu mpulogalamu iyi pozindikira zimene mwakonza kuti patha zaka 50 mukutumikira a, mulungu mu mpingo wa katolika koma amene akutitsatira pano akadakonda akadakudziwani tiyambire ndi kumanja kwanga kwambiri mayi dzina komanso muli bwanji
zikomo kwambiri dzina langa ndine josephine chizimba chabwino ndithudi ine ndi ndimachokera ku st kizito parish nde mu nkhani imeneyi mmene mwafotokozera muja mu chikondwero chimene choti amayi akatolika kuno ku malawi akwanitsa zaka 50 nde ndikukhala ngati amene ndikuthamangathamanga ndi zofalitsafalitsa uthenga umenewo ayi takulandirani mayi chizimba zikomo mayi pamenepo zikomo kwambiri ine dzina langa ndi mayi mphatso manyungwa ndachokera ku st charles lwanga ku zomba diocese ndithu ndine chair wa organizing committee ya golden jubilee mayi manyungwa takulandirani ku lilongwe zikomo kwambiri zikomo iyi ndi wailesi ya mpingo mkhale womasuka palibenso china chilichonse chimene chingachitike ayi ah, bambo louis chikanya komanso bambo chizule Uh, mwalandira kodi tili ndi amayi manyungwa kuchokera ku zomba komanso tili ndi amayi josephine uh, chizimba kuchokera ku lilongwe konkuno tawalandira kwabasi Aha. iwo amasuke ndithu talandira chabwino Ehe. E, tikutero kuti lilongwe ndiye kuti yatekeseka amayi ayamba kufika ngati afika a Manyungwa kuchokera ku zomba ndiye kuti madayosizi onse muja umanenera uthenga uja timakonda osewerayapa afikafika mwina akutitsatira E, mungauze zotani chifukwa inunso muli pang'ono ngati mayi Josephine Chizimba ofalitsa uthenga mu Archdiocese ya Lilongwe bambo Louis Chikanya. Ife uthenga ndiye takhala tikufalitsa za chaka chimenechi kuti anthu abwere ndithu Chabwino. kuli chaka cha fumbi azimayi akwanitsa zaka 50 akutumikira mu mpingo Chabwino. Ndiye kuti amayi manyungwa achokera ku zomba abwera mm. ee eh, ayi ndiye kuti pali chiyembekezo kuti chaka chiliko chaka chachitiko osati chalephereka chiliko chaka alright bambo chizule mawu anu owalandilira akhristu amene akuchoka m'madayosizi osiyanasiyana kufika kuno ku archdiocese ya lilongwe kudzachita chaka chimenechi uh, mawu ndongonena kuti kunoko takonzeka ku archdiocese ya lilongwe Moti anthu ambiri, ngakhale ngati amayi ena ngakhalenso Akhristu ena akutimvera, mitima yawo ili dyokodyoko kuti kodi titsirize bwanji kukonzekera kuti kodi chakachi chikhale chafumbi monga mmene zakambidwira kale. Chabwino. Kunoko takonzekera ndithu. chabwino Eh, mwina sam sanapite patali eh, nsalu ah, anthu akufunsa nsalu Eh, Nsalu. Eh, atiuza azimayi pano za lero Nsalu. atiuza ya afotokoze Eh, chifukwa Eh, koma, nsalu eh, eh, ah, eh, bambo kapena mutafotokoza pompano ayi Eh, nthawi ifika sidakwana nthawi. ifika koma ndimatero kuti kumayambiriro komweko i think amalawi tonse tidakonda zimenezi kuti chaka chikakhala kumayambiriro timangozisiya koma chikayandikira tsopano Ndiye kumakhala kalikiliki paja olo mmaofesimu kunali kufunsanafunsana usakhale mkatolika ndiye ati eh nsalu bwanji usakhale umapitako ku radio alinafe nsalu bwanji kuti iyayi chabwino koma zimene tikufuna kukambirana kwambiri ndi kufunika kwa amayi mdziko the role of women in our society Ah, ndiye iyi ndi catholic perspective komano eh, titaona kaye mwina kodi mmayi ndi ndani tiyambe ndinu bambo eh, mukhoza kuphatikiza kuti zimene mukudziwa, zimene mudaphunzira, zimene mudatsata ku mpingo ndi chiphunzitso kuti mmayi ndi ndani komanso makamaka poti ndinu mmalawi kodi mmayi ndi ndani? Bambo Louis Chikanya tiyambe ndi inu.
zikomo kwambiri sam uh, likuoneka ngati funso lophweka koma eh, silophweka eh. mayi ndi ndani mayi ndi mayi Em, mulungu atalenga mwamuna adamu anaona kuti "Ah, si bwino kuti munthu akhale yekha Eh, timpangirenso mnzake omuthandizira nde analenga munthu wina amene pa chingerezi tinganena kuti ochita compliment mwamuna so munthu amene ochita compliment mamuna ni mkazi eh, mwina definition yoyamba ikhale choncho ehe munthu amene akuthandizira mamuna mkazi mkazi ndani amayi eh, kapena eh, ya, amayi ndani um, pa chingerezi tsopano pali akuti kupanga assign ma uh, gender Eh tili ndi male then tili ndi female assigning the gender opposite ya male ndiye ndi female um, now pamene mulungu analenga anthu awiriwa mwamuna ndi mkazi and they are now complementing imodzi eh, wina anachokera kwa mzake Eh, chifukwa chake zimamveka bwino pa chiheberi ndi chingerezicho eh, man then the other one is woman you see there is man in woman tikapita ku chiheberi chifukwa onsewo anachokera so, s- um, eh, uyu anachokera ku uyu chifukwa chake there is that element of man in woman
chabwino I don't know if it is making sense. It, it is making sense kutipangira ngati ponyamukira bambo Elias Chizule uh, you may wish to add something Uh, mwina padakali pano ndisathe kuonjezera zambiri chabwino okay ya ndithu ayi tithokoze kwambiri koma ndekuti ulendo wayambika mayi ndi munthu amene analengedwa pa dziko lapansi kuti akhale limodzi ndi mwamuna kuthandizana ndiye tikalitenga ngati dziko tsopano eeh anthuwa ali padziko paja aah tibwera msanga ku Malawi tiyamba ndinu bambo chizule aah munthawi imene mwakhala mukudziwa za kukhala anthu awiri amenewa amene analengedwa ndi mulungu mdziko la Malawi agwira ntchito motani kufikira pano tisanabwere kuti mwina ku mpingo uku wakwanitsa zaka 50 eh, pamene ku dziko tikukamba za pamene tikudzilamulira tokha amalawi takwanitsa zaka 59 tizita- tizikamba za 60 kutsogoloku ta- akhala akugwira ntchito motani makamaka ku dziko okay uh, poyamba ndiyamba ndi nkhani ya um, workforce um, m'malawi muno kafukufuku amanena kuti azimayi kapena amayi i think chilo- chichewa cholondola ndi amayi amayi amayi ah, ndi amene amagwira ntchito yochuluka kuposa azibambo mmalawi muno Ah, sangondivuta kuti mwina ma exact ah, percentages iwo mwina ndilibe koma tikati tione ngakhale tikati tafika pakhomo Ndiye kuti mayi ndi amene kuyambira mmamawa mwina abambo adakagona, iye uja wadzuka akatunga madzi kuti abambo asambe, iye yemwe asambe, ana asambe, aphike chakudya, abambo apite ku ntchito, kaya ndi ku dimba, kaya ndi kuti, kaya eh, adye chakudya. Kenaka anthu onse aja awatengere chakudya chija awa- awasiyire pa tebulo. kenaka umapita kakha ngakhale kumunda uh, umapezeka kuti mwina amayi aja ndi amene anyamula uh, ziwiya zopitira kukagwiritsa ntchito monga makasu anyamula uh, beseni kandi chani uh, zimene anthu akagwiritsira ntchito kuja akakafika kuja uh, mwamaliza kulima uh, Amayiso mwina atsogola kapena ngati satsogola mbwerera limodzi iwonso n'amene akagwira ntchito but if you look really pa nkhani zambiri because Malawi anthu ambiri amagwira ntchito zing'onozing'ono ku zamakala kutenga nkhuni chani chani amene amagwira kwambiri ntchito ndi amayi eh, azibambo timangothamangira ndithu mwina kuti tionetse mphamvu ndi zina but the real work and even the economy ya malawi kuti ikhalepo i think workforce ndamayi amenewa kachiwiri tikapita ku nkhani ngati ya um, mwachitsanzo mwanena za malawi malawi inayamba 1964 kwina kwamati nyasalandi ya so tikakamba zakuti tichoke ku ufulu ngakhale woti winawo kuti tibwere uku ndi amayi ambiri am- a- ndi amayi amenenso anatengapo kwam- kwambiri gawo atsogoleri amakhala azibambo amene timatchula kuti ndi chirwa ndani ndani ndani koma mukamakamba za ngati misonkhano uh, yosapota anthu amenewa ngakhale kuzomba nthawi ina yake kunali ndithu ngati strike imene anapangisa ndi azimayi a Nyasaland African Congress imene inabweretsa ndithu ngati kusintha kwa kuti azungu ayambe kuona kuti eh koma anthu akudawa mwina tiyambe kuganizira kuwapatsa ufulu so you see politically uh, the women have been so powerful and even panopo uh, ndale zakuno ku malawi ndi in most african countries you find kuti andale ambiri amakonda kufuna kuti pa msonkhano pawo aoneke kuti pali amayi amene aku- akuwasapota e, ngakhale kuti e, zimenezi pena timazaona ngati kuti zikulowera ku abuse kuti ngati kungowagwiritsa ntchito yeah, but they are very active chabwino kumpingo nde nkumeneku kumeneno afotokoze okha komanso ife timaona ngati ansembe kuti olo parishi kuti iyende yopanda bungwe la amayi lolimba ah ndipovuta Eee amayi ndi amene amagwira kwambiri mphakati amagwira mpingo and miphakati ina yambiri ilipo yoti the, we only have amayi okhaokha eh, koma mphakati wa abambo okhaokha sindinaoneko olo mphakati wonena kuti olo chabwino uli mzimayi mmodzi sindinaoneko koma miphakati yambiri imapanga survive if the women are vibrant and active Chabwino, there chabwino. so uh, mwina kapena ndibasire pamene but my, my point is kuti azimayi amaoneka kuti ndiye pillar komanso ngakhale pakhomo ya, ndisayiwale pamenepo pakhomo paliponse olo pakhale bambo mayi ndi amene amasunga khomo kuti pazibwera alendo mayi kuti ana asamalidwe bwino mayi ana akhale akhalidwe labwino ndi mayi uja Chifukwa ngati mayi ali oti akuwapanga ana kuti asakhale abwino its very easy for that chifukwa ndi amene amakhalitsa ndi ana aja ndipo uh, olo ifeyo ngati ana olo mmene timakula timati ah ndikasowa chakuti ndiyambe ndauza mayi awa chifukwa ndikangopita direct kwa madala mwina asandipatsa and if you present it well kwa amayi aja you are very assured kuti ah ndikuti I'll get what I wanted chabwino yeah ndithu mwatikambirapo ehe bambo louis e, ndifuna ndipitirize pamenepo kuti amayi uh, ali ndi influence e, pa society pa banja pamudzi choyambirira amayi pa banja e, amayi ndi amene ama amatenga mwana m'mimba kadali wang'ono kukula m'mimba 9 months ena 10 months ena 12 months kumene si choncho amayi ena zimatheka Oh, mwati ndi zoona zimenezo Ehe. chabwino now mwana uja nkubadwa nkumakhala naye mwana uja kumulera mwana uja then influence imachokera ya ana akamakula imachokera kwa amayi choyambirira isanapite kwa abambo kuchoka kwa amayi amayi ndi amene amakula ndi mwana amamudziwa bwino kwambiri now amayi ndamenenso ama ngati ma, ma mitundu ina ma tribe ena ngati mwachitsanzo achewa amasankha mfumu ndi amayi amachita recommend munthu ndi amayi amene akhale mfumu ndi aujeni chifukwa amadziwa munthu ndi amayi khalidwe la ana pa- pakhomo amadziwa kwambiri ndi amayi kuti uyu ali ndi khalidwe lakuti uyu uyu angachite zakuti uyu akhoza kukhala mtsogoleri olo amayi akamachoka pakhomo mwina achedwako akhoza kusiya zina zake responsibility yake kwa mwana wina ap- amadziwa iwe ndamene uchite zakuti zakuti pano so influence amayi amakhala ndi influence pakhomo pamudzi chabwino chabwino ndiye uh, in general tinene kuti amayi ndi ofunika mdziko. Sitinabwere ku mpingo. Ndipo kodi tawagwiritsa ntchito bwino titayankha funso limeneli? Amayi si ofunika chabe, ndi ofunika kwambiri. Mukuti amayi ndi Munandide- ofunika? Yeah, ndi munandidetsa ofunika nkhawa. kwambiri.
Munandidetsa nkhawa. Yeah. Kuti si Eh, ofunika you- kwambiri. im- Imagine Eh, eh, pamudzi palibe amayi pali azibambo okhaokha pamudzi the, then the village is dead mpingo muli azibambo okhaokha the mpingo is dead mdziko azibambo okhaokha the dziko is dead
chabwino mpingo uli, uli ndi moyo chifukwa cha azimayi
eh. abambo chizule funso ndi lomwelo yeah, ah, tawagwiritsa bwino ntchito a- amayi ndi ofunika kwambiri actually i think eh, Kwa ine I would say popanda amayi um ndiye kuti mtundu wa anthu tsogolo palibe uh, that's what I would say in terms of kuti mtundu wa anthu upitirire kwambiri uma umakhalira amayiwo uh, monga anena abambo kuti ndi amene amatisunga kuyambira mimba muja uh, tiyerekeze kuti mayi wanena kuti "Ah, mwanayo sakhalapo uh, olo atakakamizidwa but that uh, sizingatheke kuti munthu akhalepo eh, so ngakhale kakulidwe ka munthu its them mm. uh, tibwera mu influence yawo mu society mm-hmm. ngakhale mabanja samu uh, akumadandaula ena kuti eh, azimayi amatha kusokoneza banja la mwana wa mwamuna ku- ku- ku- kumalowerera Ngati pamene paja kholo tsopano Eh? kholo limatha kusokoneza Ndi- ndikumva banja ngati mukukamba za influence Inde. eh, chifukwa Yes. the woman atha kukhala ndi influence yoyipa ngakhalenso yabwino yabwino Mhm. mayi kuti tiyerekeze mmene ndilili ine kuti amayi anga amene anandibereka ine andiuza kuti olo inuyo mmene munkakwatira anene kuti sam mkazi uyu sindikumfuna kuti mkwatira mkwatire Eh, eh. it's something which you may dispute but with very great difficulty okay kusowa mtendere mwina in the eventually mwina umusiya munthu uja umayamba kuganizira kuti ah ine kuti ndikhalepotu ndi awa eh so the women are very powerful and very uh, influential in society on almost many things Okay. olo kuti muli pabanja kumene mkazi mu chinenero ndi amene ali mwini khomo ndi amene amatha kunena kuti "Ah, apapa awa akhale olandiridwa amene asakhale olandiridwa Chabwino. tikatero ndiye kuti pa- pa khomo likuoneka kuti mwini wake ndi uyo so uh, i- i- to answer your, your, your question amayi ndiofunika kwambiri pa society monga bambo anena and when you talk about society family mpingo dziko mudzi zonsezo are very very eh, important chabwino pofuna kutsimikizira mfundo yanu i think eh, sitichita chilungamo ngati sititchula maina a amayi amene achita bwino kwambiri mdziko muno kuti mwina anafikapo ndithu pamwamba eh, ndikupatseni mpata mwina kwa amene mungakumbuke inenso ndili nawo ena Koma ndimafuna kuti mugwire ntchito imeneyi ndi inu kumeneko kuti mukumbukapo ndani ndani amayi amene oti achitapo zinthu kuti kufika pamwamba ndithu tisayang'ane apa mu program iyi situyang'ana za ma negative koma tingokamba amene afikapo mpo kutenga ndithu maudindo akuluakulu ndiyamba ndinu bambo chizule azimayi musadandaule tibwera Hey, abwerako eh, dr vera chirwa chabwino um, amenewo i think ndithu anali loya kuyambira cha ma 64 Okay. ndipo anathandiza kukhazikitsa malawi congress party analinso memba wa nyasaland african congress ma, mademo amene anali in support for uh, movement yoti titenge ufulu anali patsogolo kwambiri leading the women okay pamodzi uh, i think ndazimayi enanso um, uh, kuphatikizirapo achina uh, kodi dr vera chirwa ndi uja amapezeka Ro- pa ndalama Ro- uja Rose Chiwambo Oh, Rose Chiwambo. amene uja ndi Rose Chiwambo Okay. eh, koma Vera Chirwa anali akazi a Orton Chirwa Okay. ehe eh, so a, a Rose Chiwambonso chimodzimodzi ndi otinso anachitako ndithu za, za mphamvu um, Ah, ndiye tikabwera pakatipa aliponso amayi ambiri Eh, titchulabe akadzamira Oh, chabwino. Aka- amayi kadzamira aja ehe, ah, ndi anagwira ntchito yabwino eti eh, ya- yabwino ndithu Okay, Eh, chabwino. amathandizira anthu otsogolera mdziko muno ndi zina zambiri monga chitukuko cha amayi malawi ah, ndi zina eti Chabwino. and panalinso amayi a- a- ambirimbiri nthawi yawo monga amayi a- manja nkhosi Chabwino. Eh, fa- of course onsewa tikamakamba alinso ndi zina zawo Eh, zofowoka, koma timangofuna but, kuwatchula eh, anthu amene kuti agwira ntchito. a- a- agwirapo ntchito mwina titha kupanga fast forward um, nkubwerano ku- ku- ku democratic era kumene kunde kumene akunino ochuluka Chabwino. chifukwa mmbuyomu ja I think amayi anali ndi role inde ya- ilipo koma kwambiri inalibe ya cultural eh, leadership roles ndi zina za active panalibe chabwino so monga um, a kaliya A emma. emma kaliya alipo awa
Eh, alipo Chabwino. amenewa eh, anya anya anya mkandawire kodi waja ehe a- a ku bwengu ko okay ya apanga kwambiri nkhani ya gender titha kutchulanso azimayi ngati achina kaliati titha kutchula ah, amayi monga um, ngakhale amene alipo padakali panopo koma agwira ntchito kwambiri monga uh, minister of uh, civic education um, amene aja aphunzitsa mmakoleji.
kapena pano amene ali ku labour wa a nyalonje a nyalonje ali aja ku labour pano yes Ehe. ndipo uh, in the same vein tinali ndi amayi ena anali achipani cha udf koma um, anatisiya okay um, anaphunzitsanso kwambiri mmakoleji anali timati analinso a minister uh, i think ndaiwala um, so koma the- sindikuti mmalize onse ayi nokha, ayi. samalize onse koma alipo ambiri bambo amayi. louis chikanya mwina mungathe kuonjezera Ah, nodabwa kuti sa- sakunena a- a- a president nali ndi a president Ehe, amayi sikuwatchula bwanji amayenda pang'ono pang'ono i think Eh. ehe ndiye ine anatchula kale ambiri ningo- ningotchulako a president a- anali a president athu a joyce banda Ehe. komanso a vestina chikanya oho a vestina chikanya ali amayi anu eya
Ah, nga okay chabwino kuphatikiza pa amayi chikanya amenewa palinso amayi jane ansah oyeyo sewe eh, a- agwira ntchito ndithu Eh. zosiyanasiyana chabwino ndiye kuti tikutero kuti society imene iko pano tsopano ikuvomereza kuti amayi angathe kutenga maudindo osiyanasiyana kufika na mwina pa upresident eh, tipatseni mbiri pang'ono ya udindo wa amayi mu mpingo kenako tiyambe kukamba mwina za chikonzero chimene anzathu a CWO mu mpingo wa katolika kuno ku Malawi akonza. Uh,
mwinabe anganene bwino kapena kwambiri za mbiri ya eh, ntchito za amayi mu mpingo mwina ndi amayiwo mhm. komabe ine mongoyepulako mhm. aha kuti eh, mwa chikhalidwe chathu kuti nthawi zambiri ngakhale amayi tikuona kuti amagwira ntchito zambiri amene amagwira ntchitonso kwambiri eh, tima amayi tima- timayika pano better tima, kale timayika kwambiri ku, ku kitchen ku kitchini eh, kumbali yoti basi kuma abambo patsogolo eh, amayi a- a- amayi ayi eh, now eh, mpingonso pang'ono pang'ono kungoti ndangoiwala document yokhudza amayi imene analembanso eh, apapa ena analembanso document yokhudza yokhudza udindo wa amayi mu mpingo eh. ananena kuti amayi nawonso they should be eh, active in the church akhale active pa ntchito za mpingo now with that zinapatsa uh, role amayi kuti angathe kugwira nawo ntchito za mu mpingo. Pang'onopang'ono, a, pamene amapatsidwa mphamvu zimenezo, anazita, anazichita establish nkumapanga mabungwe awo amayi. Kale bungwe la eh, la Legio kapena chinali chipani cha Legio chinali associated ndi amayi not azibambo e, bungwe la panali ba- achifundo e, pali bungwe la, la chifundo mumpingo inali associated ndi amayi osati azibambo panopa pamene azibambo anayamba kubweramo kuti yayi tafenso tikathe kulowa legio tikathe kulowa uh, chifundo then mabungwe ndi amenewo komabe anaona kuti yayi amayi patokha tingathenso kupanga bungwe latokha pamene pamayambika eh, catholic women organization 50 years ago 1973 Ehe.
so 1973 eh, mkama- kutsatira mbiri ya mpingo ndi, ndiye nthawi imene tina- kunali sinodi yoyambirira for sinodi yoyambirira namba 1973 mpaka 1975 Eh, now zikusonyeza kuti pamene amanena kuti mpingo ndife tonse Ama- pamenepo tsopano kuti so nda amayi onse alinso momwemo mu mpingomo Chabwino. mpingo ndi tonse abambo amayi wana nda tonsefe tili mu mpingo chabwino ehe bambo chizule uh, nkhani ya amayi mu mpingo akambako bambo louis chikanya uh, inu mungakambe zotani kuti eh, abweretsa chiyani amayi mu mpingo afotokoza okha koma sitifuna kuti azichekenire koma inuyo ndi ansembe at least olo kwaya mmatha uyiuza kuti inu simunaimbe bwino inu awa atha zaka fifite mungakambe chiyani za bungwe la amayi mmalawi muno Uh, la- malawi muno uh, okay before ndingakambe za malawi ndingonenako briefly za amayi mu mpingo early church ambuye yesu i think um, ministry yawo ngakhale ambuye yesu sanasankhe amayi koma panali amayi ena amene anali very crucial amene amathandiza Ambuye Yesu ndi ophunzira awo. So mukawerenga mwina Mateyu 8 uja chapter 1 umapita mtsogolo timva za mayi ngati Mary Magdalene, Suzana um, uh, ndi wina uja uh, anali woti amayenda ndi Ambuye Yesu komanso they were funding uh, them Eh, Mary Magdalene anali munthu wochita bwino ndithu ndi azinzakewa ndipo iwowa kwambiri sikuti amalalikira koma amaonetsetsa kuti ambuye yesu ndi ophunzira awo azikhala ndi zinthu zoyenerera zoti athe kugwiritsa ntchito eh, timamvanso ngakhale mu acts of apostles azimayi monga febe anali ndi that kind of thing kuti cholinga chawo inali financing ma apostles aja kuti no iwowo ntchito ija azitha kuigwira bwinobwino koposaposa uthenga weniweni onena kuti ambuye sauka paja unafikira kwa amayi amene analawirira mamawa kumanda pa lamulungu uh, that's uh, a day yotsatira sabata ya ayuda mary magdalena ndi anzake analawirira kuti akadzoze mtembo koma ndi amene anakapeza kuti ambuye yesu wauka kukumananso ndi mngelo so even uthenga wa resurrection kuuka kwa ambuye yesu ndi amayi amene anautenga kupita kwa petro ndi azinzake kuwauza kuti ambuye auka yeah so it is only later that achina petro anabwera kudzapa- kudzatsimikiza kuti nzoona. Now fast forward ku church ya masiku ano, azimayi um, ndi amene amasamala uh, kwambiri mpingo kumbali ya uh, chipembedzo achita zamphamvu kwambiri chifukwa tikakamba za liturgy ya kuno ku africa komanso ku malawi timaona kuti imachulutsa zo- zovina ndi zina zina and most of this is done by the women Pali zina mwina amayi omwewo amathandizira anyamata kwa kuwayang'anira koma iwowo ndi amene amayang'anira ndithu kuti kuvina kuja kuchitike. Uh, tikakamba za mphakati ndi muja ndaneneramu kuti ndi amene amasunga kwambiri mipha, miphakati imene ndi, ndi nucleus ya, ya mpingo kwathu kuno ku Malawi komanso in certain uh, African countries eh. ndiye kuti tikatero tilowa ngakhale ku self support ndiye kutinso kumenekonso zikuchokera komweko chifukwa ndi amayi amene amakonda kusokola zinthu kunyumba kuja zoti no mpingo uja uwoneke ngakhale tikanene kuti mpingo kunyada uh, ndi amayiwa eh, nsalu nsalu amakhala nazo mwina 10 eh, atiuze iwo Aha. ali zingati Eh. eh, ngakhale kumademo kuja kumabeba kwambiri faja yoti asowa poyambira nyimbo imene inayamba liti koma akuidziwa ndi amayi sera amayi amakometsa ndithu kwambiri moyo wa mpingo in so many aspects chabwino yeah.
Ah, amene akutimvera si amayi okha kunayambikanso bungwe la azibambo koma mwina silinathe zaka 4 nde sitikamba zoti achita chiyani koma mukamakamba ansembe za bungwe la amayi mmaoneka ngati kuti mmakonderatu.
amayiwo amaonekabe kuti ali patsogolo koma kunena pa chilungamo eti Oh. azibambo akubwera Eh. koma mwina tinene monenetsa kuti mwina Eh. sanafike penipeni Oho. and mukumbukira bishop mtumbuka Eh. anayankhula mokhala ngati mwamkwiyo pang'ono nthawi ina yake kunena kuti "Ah, inuyo simuku- Actually, simukumana chanchani amapanga launch koma mukulimbikira kuti 50 years tikulembeni ine yomweyo, singakuvoterani kulikulu.
chifukwa sitikuonani ayi Aha.
Eh, pamene amayiwa tikati kuli macheza amaoneka tikati kuli chani amaoneka everywhere they Chabwino. feature from mphakati mpakana konse Chabwino. ndiye pamenepo pamene pamakhala ngati kuti pali kusiyana koma nzos- zomvetseka chifukwa chonena kuti bungwe la abambo layamba kumene chabwino ayi sitikamba kwambiri za bungwe la abambo koma ndimangofuna mupange qualify nchifukwa chani mwina mukuti amayiwa ayi akugwira ntchito yotamandika koma ndathokozanso chifukwa chobweretsa reference ya ambuye amayi atumbukatu simasewera chifukwa ananyamulako galimoto ya ambuye kalilombe mmwamba Oh. amayi galimoto ijayo kuinyamula nkumayenda iyo ambuye kalilombe ali mgalimoto Oho.
mukudziwa zimenezi Ayi, Ah. mukadazifotokoza.
chabwino chabwino usapitirize nkhani imeneyo koma Iyi ndi ya tsiku mungodziwa lino. zimenezi
Chabwino. Ya tithokoze kwambiri. Amayi Josephine Chizimba. Inu ndi ofalitsa nkhani ku bungwe kapena ku organizing committee imene yakonza chikonzero cha chikondwerero cha zaka 50 koma ndi ulendo umene tayamba kuumva kuyambira tsiku limene munali ndi AGM yanu ku Likuni Eh mpaka pano kumaoneka ngati ndikutali nthawi ija yafika sindikudziwa kuti mwafalitsadi uthengawo kuti anthu tadziwadi Mayi Josephine Chizimba. Zoonadi aah nthawiyo imaonekadi ngati ndikutali koma ndikukhulupilira ndithu kuti tayesetsa kuti uthenga ufike kulikonseko kumene mayi wa katolika ali komanso mukamva mauthenga athuwo sitikunena kuti mayi wa katolika yekha tikuyitana wina aliyense mayi wina aliyense kaya ndi wampingo wanji mayi ndithu wofuna kwabwino amene akhoza kubwera kudzakhala nafe pa chikondwerero chimenechi zaka 50 ndi zaka zambiri Chabwino. si zaka zamasewera nde tayesetsa ndithu kutumiza mauthenga mosiyanasiyana ma, kudzera m'ma church mwathu kudzera m'ma radio stations athu ngati kunoko ku chigawo chapakati eh, Radio Alinafe nde iyayi mauthengawo akumveka ndithu mowirikiza. Kumpoto nako sitinasiye, tinati iyayi, kuli Tigabane kumene kuja nakonso mauthenga afike, ngakhale anzathu a ku Karonga nawonso ku Tuntufye chimodzimodzi, Radio Maria chimodzimodzi, ndiye tayesetsa ndithu, komanso kudzera ndithu mmene ndanenera kuti ma church mwathu, a m'magulu mwathu mmene timasonkhana ngati amayi kugawana ndithu uthenga umenewu kuti aliyense akhale nawo mbali ya zaka 50 zimenezi zimene dziko la Malawi makamaka ku mpingo wa katolika amayi a katolika tikusangalira zaka 50 tikugwira ntchito ndithu mu mpingo wathuwu. Chabwino.
Amayi Josephine Chizimba ku nthambi yanu yofalitsa mawu ukumamveka bwino uthenga mukamati amayi onse. Kaya ndi a mpingo wanji, bwerani, bwerani. Tinene pano kuti kodi mwaperekapo makalata owaitana mwapadera kapena mukudalira mawailesi omwewa kuti kuitana kwake kukhale kumeneko? Anzathu ndithu a mipingo ina apatsidwa ndithu, aitanidwa. ndithu mwapaderadera kuti iyayi abwere adzakhale nafe ndithu chikondwerero samanana eh? chifukwa mu zinthu ngati zimenezi ndi zimenenso anthu timatha kuphunzirapo utha kuona kuti iyayi akhoza kuzaona kuti ah, kodi akatolika amatere amayi akatolika akamachita zawo amatere oh ayi ndikuti ifenso tsiku lina tikati kaya ndi kumpingo wanji kuli zochitika zina atiyitana nafenso timakafikako nkuona kuti kodi anzathu akuchita motere koma ndithu ndi kuyitana koti aliyense abwere ndithu azakhale nafe amene ali omasuka chabwino Ndithu.
thokoza kwambiri mayi Manyungwa uh, organizing uh, chair uh, chikonzero chimenechi uh, sitikukayika kuti mwambo umenewu udzayenda bwino chifukwa inu amayi mmakumana kale pali tsiku la mapemphero a amayi apa dziko lonse ndiye kuti amipingo yosiyanasiyana amatha kubwera chonchi mwina uh, adazolowera kale kapena mudazolowerana kukhoza kubwera anthu amenewo amipingo ina Ili tsiku la pa 22 July lisiyana bwanji ndi tsiku la mapemphero a amayi pa dziko lonse mmene mwakonzera?
Ok zikomo kwambiri, tsiku limeneli ndilosiyana kwambiri chifukwa choti mmene talipangira ili ndi lachikatolika koma ngakhale titanena kuti wina aliyense abwere koma ndilokuti. lidzakhala lapamwamba zedi la mapemphero a mayi a dziko lonse lapansi amachitika ndi ngati ndi chizolowezi iyi ndi celebration pozindikira kuti ndi celebration pali zinthu zina zimene taziyika zoti zakometse mwambowu Ah, tili ndi mwina s- tili ndi magule tili ndi zosiyanasiyana zambiri ndithu zokuti zizapangise mwambowu kuzakhala wopambana Chabwino. ndithu pozindikira kuti ndi celebration imene tanenera pamene pa mapemphero a dziko lonse lapansi amakhala ndi azimayi okhaokha mwina azibambo samatha kubwera nde apapa tayitana ndi azibambo omwe ana wina aliyense pamene mapemphero amayi dziko lonse lapansi ana sakhalako ndithu ndi celebration imeneyi ndiyosiyana ndithu ndi mapemphero a mayi dziko lonse lapansi chabwino uh, mai josephine ndikuona mufuna kuy- kuy- kuyikirapo ndemanga e ndimafuna kunena kuti zoona mmene afotokozera acheya kuti uh, ndi celebration iyi koma ifeyo ngati amayi akatolika chikondwerero chathu kuti chikhale ndithu kuti chafika penipeni Sitingachite chikondwerero chimenechi opanda nsembe ya misa. Okay. Ifeyo tikafika pamenepopo ndiye kuti tafikapo ndipo timazindikira ifeyo ngati a- akatolika kuti palibenso pemphero loposa nsembe ya misa. Ndiye kuti kwa ifeyo chikondwerero chathu chifika kuti tafikapo kusangalala. Ndiye kuti tikayambe ndi nsembe ya misayo. Ndiye kuti pamenepo mpomwe tingalekane kwambiri ndithu ndi mapemphero amene munanena aja. Aha. Eya. Mapemphero apa dziko lonse amayi. Ndithudi. Chabwino. A, Ndiye ndiziponya funso muzilitola mmene labwerera. Tsopano, lisiyana bwanji ndi nsembe za misa zonse tsiku limeneli, mwina, chimene chisiyanitse kuti lidzakhale tsiku losaiwalika? Ine mmutu mwanga, chimene chinachitikapo mu Civo Stadium ndi kuona azimayi, linali tsiku limene unali msonkhano wa AMECEA pa Civo. Azimayi kumavina gule ndi zina zotero, kulandira ma Bishop ochuluka. Limeneli lisiyana bwanji mwina kuti ndi nsembe ya misa ina iliyonse, chifukwa pa 29 nso tikhala tili ku Don ndi misanso yaikulu kwambiri. mwayang'anana hey, eh, mwakonza zotani nsembe ya misa mwina kutengera kuti ansembe kodi nanga aepiskopi ochokera ku madayosisi ena akulondolani kapena angokusiyani okay uh, ah, maepiskopi onse am'malawi muno adzabwera kuchikondwerero chimenechi and ansembe eh, onse ndi masisitere mabrothers madikoni onse ayitanidwa kuchikondwerero chimenechi and atitsimikizira ndithu kuti azatani adzabwera Nde poona zinthu ngati zimenezi taona kuti chikondwerero chimenechi chidzakhala ndi kuti chosemphanabe ndi m- zikondwerero zina zonse za nsembe ya misa zomwe zimakhala zikuchitika pozindikira kuti padzakhala ndi abishopu onse ndi ena omwe amene anapuma ngati ambuye chamgwera Allan Chamgwera adzakhalanso pati Pamenepo. pomenepo nde ndinaona kuti ndi zinthu za mtengo wapatali ndithu chabwino ndithu tikukamba za golden jubilee zaka 50 Eh, olo anthu amene adabadwa 1973 akamapanga ma birthday party yawo iyayi akumasokosa kwambiri ife tinali kunalibe nthawi imene zimayambika zimenezo eh, komano mwadziwitsa chiyani achinyamata tikukambano za amayi ang'onoang'ono amene akukula mwina kumakhala ndi mantha pang'ono kuti ajoine bungwe la cwo kapena kujoina koma kumapereka zolemba zambiri ife tikulankhula kale umeneko tikukamba nkhani ya ntchito zimene bungweli lachitapo zolozeka mwachangu mwina tikudziwa mwachoka ma diocese awiri simungathe kukamba za ma diocese onse koma zimene mwina kumisonkhano kwanu mumatha kukambirana kuti eh ichotu icho ichotu icho tachitapo ife. Okay, mwina asanayankhule Josephine ndingopanga ka correction pang'ono Ah, tinayamba 1972 cw inayamba 1972 Oho. osati 73 Aha. nde inakwanisa 50 years last year 2022 Aha, okay. koma pozindikira kuti last year kunali covid Ehe. ndiye tinaona kuti tisapange ma celebrations last year Aha. tipange shift to this year pa 22 july ndithu ndiye mwina anthu adziwe kuti takwanisa 50 years last year chino cha 51 Eh, chino cha 51 Ah, akodi Ndithu. Eh, chifukwa yake tinakuti mubwere chifukwa tikanasokoneza zinthu zimenezi ayi tithokoze potikonza 1972

Catholic Women Organization ngati bungwe ndi zambiri zimene lachita ndipo chimene chingakhalenso choti chosangalatsa kwambiri n'choti ndi bungwe limene ngakhale ku likulu kuja ku ECM tili ndi ofesi ndithu kunena kuti amayi akuchita zotere mu mpingo wathu uno ku Malawi. Nkhani imeneyo ndi yonena kuti atsogoleri athu ndi omwe akhoza kuifotokoza bwino kwambiri popeza kuti ife tikunena kuti tikungolankhulira mu chikondwerero chimenechichi Eeh komano tikanena za ma projects, ma projects alipo akuluakulu amene ofesi ya CWO yakhala ikuchita. Muonanso kuti pomwepo chifukwa chonena kuti ndi bungwe limene likukhala kuti likuyenda, silikuyenda lokhalokha, mudzaona kuti bungweli likugwirira ntchito limodzi ndi amayi ndithu padziko lonse lapansi. Padakali panopa ngati kunoko ku Malawi amayi ali. active kwambiri. Posachedwapa munaona amayi anapita ndithu ku Italy kuja kukalumikizana ndi dziko lonse lapansi, World Union of Catholic Women Organisations. Sopano ndi zinthu ngati zimene zijazo kudzera ku uko kuja pali ma projects amene a CWO Malawi akhala akuchita nde ndi zambiri ndithu akufikira makamaka ntchito imene inaonekera kwambiri imene Ndikhoza kuifotokoza mosawopa, mosa, mopanda mantha, ndi zi, zi, kulimbana ndi child trafficking. Ndi ntchito imene CWO Malawi yachitanso kwambiri. Imeneyi ndi yoti tinena kuti ma, ma, ma dayosizi, ma parishi akudziwa ndithu kuti ngakhale ku likuluko akudziwa kuti ku Malawi amayi akuyesetsa kuchita ntchito imeneyi. Ngakhalenso ntchito imene yobwezeretsa chilengedwe, amayi agwira ntchito zi, ngati zimenezi, kupeza pena ngati ma sponsors Tamvapo National Bank kupereka ndithu mitengo kuti amayi adzale pothandizira ndithu kubweretsa kubwezeretsa chilengedwe. So ndi ntchito ndi zambiri kuti tizinene mmene tikhoza kunena ndithu dzuwa tsiku kupita. Ehe koma nkhani ndionena kuti amayi agwira ntchito zambiri. Ndipo pa 50 years imene iyi ndikhulupira kuti loweruka ali pakakhala ndithu kuperekera nkhani Pali gulu ndithu la history limene likakambe mmene inayambira CWO ku Malawi kuno koma ndi zinthu zimene lakwaniritsa kuchita kufikira tsiku la lero ndiye ndi zambiri kwambiri Chabwino. Amene mukutitsatira iyi ndi Catholic Perspective ndipo tikukambirana nkhani ya kufunika kwa amayi mu dziko ndiponso kapena kuti mu mpingo potengera kuti iyi ndi Catholic Perspective ndipo mu pulogalamuyi lero tili ndi mayi Josephine Chizimba kuchokera ku St Kizito Parish mu Archdiocese ya Lilongwe komanso Mai Manyungwa kuchokera ku Zomba Diocese koma Father Louis Chikanya ndi Bambo Elas Chizule nawonso alimo muno ndithu ngati nsanamira za Catholic Perspective akuti Mai Manyungwa mukuima pa mutu woti amayi ndi nsanamira ya mpingo mungautambasule bwanji mutu umenewu?
Ndi zoonadi amayi ndi nsanamira ya mpingo mmene ananenera a father kuti kupanda mayi mu mpingo ndiye kuti mpingo palibe. A mwina kuyambira ku mphakati kuyambira olo nyumba kupanda mayi kukhala kuti ali pa forefront ndiye kuti china chilichonse even chitukuko sichingachitike. nde titaona titakhala pansi kuona kuti china chonse kuti chiyende bwino ndi mzimayi and mpingo kuti uyende bwino ndi mzimayi tinaona kuti mutu wa wathu wa chikondwerero chimenechi ukhale kuti amayi ndi nsanamira ya mpingo pozindikira kuti azimayi ndamene timapangisa kuti zonse ziziyenda bwino pachina chilichonse pa dziko lapansi Chabwino.
Ndithu.
Ndikhala ndikubweranso kuti tikambirane tsopano zomaliza zokhudzana ndi chaka chimenechi. Koma Bambo Louis Chikanya mwakhala mukutsatira kwa nthawi yaitali amayi ndi nsanamira ya mpingo. Koma kodi chikuchitika nchiyani kuti m'ma parish ambiri, titenga chitsanzo cha Archdiocese ya Lilongwe, kuti mwina apampando amakhala abambo? Ndipo ngati amayi atengako udindo amakhala secretary. Koma tikukamba kuti 50 years amayi ndi nsanamira ya mpingo. Kodi mpingo wake uti? ya um, tiyambe kaye definition ya san- sanamira aha sanamira ndi mtengo kapena chitsulo chimene chimachita sapoti kaya ndi nyumba kaya ndi china chake sanamira mukayichotsa sanamira ija ndiye kuti igwa nyumba ikhoza kugwa aha so a- amayi ndi sanamira ya mpingo mawu amenewa ndi amphamvu kwambiri oho ichotseni sanamira ija tsiku lina I was joking pa wireless kuti azimayi mungogwirizana mungokhala chete musachite chilichonse mu mpingo mungokhala zii mpingo u- u- uvutatu Oho. uvuta mpingo Oho. ndiye mumva kuti, "Ah, azimayi ali kuti Azimayi." angokhala ngati asowa azimayi Eh. eh, asaoneke mumva "Ah, kuti ali kuti amayi ali kuti kumphakati azimayi asapite kumphakati because kulibe munthu ndiye kuti kapena apezeke ndi atcheya am- ama- abambo amene mwanenawo chifukwa chiyani Ehe. timasankha abambo abambo amene- amakhala atcheya a mphakati Eh, zimakhala bwino oho Eh, zimakhala bwino pena on the other hand zimakhala bwino chifukwa azimayi ama- akayionera patali ndi amene amachirikiza ndiye sanamirayo kaya amachirikiza tcheya uja Eh, Okay. so it's fine kuti azimayi azikhalira apo nkumaona kuti aa atcheya onani atcheya onani Eh, so they should keep on supporting atcheyawo Chabwino. ngakhale masiku anobe azimayi amabweramonso kukhala matcheya Eh, Yeah, yeah, okay. Eh. Chabwino bambo Chizule, uh, kutengera mwina ndi chiphunzitso cha mpingo komanso mwina ndi zokambakamba tili mu society yovuta kwambiri. Munali ku mademo ndinakuonani sabata yathayi kukana kwambiri kuti amuna asamakwatirane amuna okhaokha komano tikukambano nkhani ya utsogoleri going forward kodi amayi chiphunzitso cha mpingo chimalekezera pati kuti kodi amayi agwire ntchito mpaka pati mungakambe zotani mpulogalamu iyi amayi atha kutenga ma roles osiyanasiyana maudindo osiyanasiyana mu mpingo and mpingo umalimbikitsa amayi kuti they should be taking more greater roles um, chimene amayi mu mpingo wa katolika sangapange nawo ndi usembe wokha basi okay usembe chifukwa chakuti traditionally ambuye yesu mwini wake anasankha azibambo basi so because the church is both traditional komanso imatsatira baibulo uh, kundondomeko ya usembe ndi imeneyo koma kulalikira mawu a mulungu atha kulalikira mu njira zosiyanasiyana Ku- kuphunzitsa anthu atha kuphunzitsa mu njira zosiyanasiyana kutenga mautsogoleri ena osiyanasiyana atha kutenga monga mmene tikunenera kuti pano mphakati kaya maparishi ena matcheya ndi azimayi ku Lumbadzi uko kuli mayi uh, chair lady Eh, wa chair wa Church Council wa laity pa national ndi mzimayi mzimayi yeah, so Zimenezi ma roles akutengedwa apapa panopo ngakhale ku council of bishops aloleza amayi kuti adzivota nawo angapo kumeneko adzichita nawo voting Chabwino. asankhidwanso mmaudindo akuluakulu mma bodies akulu aku Vatican kusonyeza kuti in, uh, in, in many aspects uh, mpingo ukufunitsitsa kuti amayi atenge greater roles Chabwino. and ndikhoza ku- kukutsimikizirani kuti Ichi ndi cholinga ndithu cha mpingo. Ngakhale ine ndimagwiranso ntchito ku parishi, timalimbikitsa ndithu kuti ku mphakati musankhe amayi. Koma chimene chimavuta kwambiri pa funso limene afunsa abambo, I think ndi nkhani ya chikhalidwe. Chabwino. Chikhalidwe chathu pa dziko lapansi osati ku Africa kokha, amatenga kuti a, mwina mtsogoleri akhale kwambiri mamuna. Okay. Eh. Ndiye muona kuti aah oti kaya mamuna mwina anabadwa wachitatu kumeneko ati koma iyeye ndi mfumu eh. Ndiye zimene zija tikazitenga sizi sizitha msanga yayi zimakalowa ndithu ngakhale kumphakati ngakhale kuparishi ndiye muona kuti ayi pali amayi oti ali nkuthekera bwino komabe mwina ngakhale iwo omwewo amakana kutenga ujeni uja Chabwino. udingo udindo uja koma in terms of roles atha kutenga ndithu role ina iliyonse, uphunzitsi, ku kulalikira, ugulupa, a, kaya ndi udindo wa kumphakati, udindo wa ku parishi, kaya ndi ma ujeni athu ma mm, social arms, CCJP, kuti kuti, they can be employed and take up responsibility there it Chabwino. is only the priesthood and priesthood yokha priesthood yonso sikuti ndi nkhani ya mzimayi wokha palinso zina zimene ati mzibambo koma wotere wotere sangakhale wotere wotere sangakhale Chabwino. imene mpingo unapangira according to its tradition nkhani imene yatchuka kwambiri Justin Malewezi Junior pano ndi a permanent deacon alowera ku UK. Yazunguza kwambiri nkhani imeneyi. Anthu tukhala ngati tino tuzidziwa kumene zimenezi koma moseka momwemo mu social media ena akuti ah ndi atsala ndi azimayinso oti azilowa u permanent sisite. Muikapo mlomo otani Ndinatero ndithu kuti udikoni kwathu kuno mwina umene udikoni wa ku nthawi zonse pa chichewa Mwina ndi chinthu chachilendo, it's a new concept, koma ndi zinthu zokhazikika kuyambira kalekale. Maiko anzathu ku ngakhale ku Africa kunoko, aah ku South Africa, aah ku Kenya, ndi zinthu zoti zinayamba kalekale. Nanji ku Europe, aah chifukwa choti ansembe ambiri ndi achikulire, zimenezi ndi zinthu zoti zilipo ndithu. Ndiye poyamba mwina omvera atha kungo titha kungowakumbutsa kuti. udikoni, unsembe ndi uepiskopi ndi umene magulu atatu amenewa ndi amene timati amalandira nawo sakramenti la chani kodi la ukulu so sakramenti la ukulu lili ndi ma levels atatu episkopi e, wansembe ndi dikoni dikoni okay ndiye episkopi tumudziwa kale kwambiri kuno e, wansembenso tumudziwa komano uyu wapo wachitatuyo dikoni ndi amene pali maguluso awiri pa udikonipo pali magulu awiri ndiye pali dikoni wakunthawi zonse kuti akadzodzedwa kukhala dikoni amakhala dikoni mpaka na moyo wake wonse sadzalowa unsembe ehe salowa unsembe yani ndiye pali dikoni wa ah, ah, wa ntha- wa- tingati wodikirira kulowa unsembe transitory dikoni okay ngati ine ndinakhalako bambo anso anakhalako Oho. so transitory deacon umadzozedwa udikoni kuti ndi njira yodutsira ukupitirira kuti kodi Kunsembe. kunsembe Okay. koma pamene uli pa njira imene yodikirira akakudzoza udikoni umagwira ntchito zonse zimene dikoni wa kunthawi zonse amagwira Chabwino.
ndiye dikoni wa transitory wa, wa, o- o- odikirira unsembe amakhala kuyambira miyezi 6 pa udikoni umenewu kupita kutsogoloko okay. ndiye zimatengera episkopi wake kuti ah, tsopano basi ndimudzodzano munthu akhale chani kodi akhale wansembe okay. ngati iyenso sanakonzeke atha kupempha ambuye kuti ah, bwanji mundidikireko pang'ono hmm. eh, koma dikoni ameneyu amakhala kuti iyeyu ali pa njira yopita ku nsembe ndipo ukamalowa udikoni wa transitory kapena ukulowa waku nthawi zonse umayenera kuti ukudziwiratu kuti udikoni wanga ndi waku nthawi zonse Ndipo udikoni wanga ndi wodikirira unsembe. Chabwino. Ndiye kusiyana kwa dikoni wa, wi, kwina, kwa dikoni wa, wopita ku unsembe ndi wa, wa nthawi zonse, ndi kumeneko kuti dikoni wa ku nthawi zonse amatha ku, kukhala ndi banja. E, pamene dikoni wokalowa ku nsembe, chifukwa ansembe a Katolika sakhala ndi banja, sangakhale ndi chani Ndi ndi banja. banja Okay. koma dikoni wopita ku- wa ku nthawi zonse amatha kukhala ndi banja komanso iyeyo chifukwa choti amakhala ndi banja pali malozi ena amene amatha kukhala restricted kuti mwina izi ndi izi sangathe kukwaniritsa chabwino Eh, koma ndiye ndiye kuti dikoni malewezi ah, ndithu alowa udikoni umenewo ku, ku, Eng- ku, ku, uh, ku, ku, ku england uh, kuti akhala waku nthawi zonse ndipo i think ndi dikoni wachiwiri waku malawi kuno kumenekoko koma kunoko ku malawi pajanso tilinso ndi dikoni waku nthawi zonse amene anadzodzedwa ndi ambuye mtumbuka Chabwino. ku karonga diocese eh. Chabwino. ndiye mwina pang'ono ndi pang'ono tikhalenso tikupeza mwina kutsogoloko ngati inunso mungakonzeke kuti mutha kulowa ku zotiletsa n'zambiri koma amayinso ayenera kuvomereza amayi sangathe kufika kumeneko eti Sim- ah, sangathe kulowa permanent deacon amayi eti amayi mwamvara josephine chizimba tikunena ndi amayi mayi kuti ndinuyo manyumba mufuna udikoni umenewo Eh. amayi anu akunyumba O, a- anawo- akazi anga Eh. Oh, akwenilo ndi eyi, akhoza ndivomera koma kadanakulolani kuno kwairesi
alright tibwerere ku nkhani ya udindo wa amayi mu mpingo uh, tachoka ku udindo wa amayi mu society taona amayi ochuluka kwambiri amene agwira ntchito zotamandika amayi josephine komanso amayi manyungu apepani first name ndayiwala amayi manyungu Mphatso. Ah Mphatso, la chimalawi kwambiri ehe mai Mphatso Manyungwa ndi mai Josephine Chizimba mungatitchulireko mwina amayi akuluakulu amene agwira ntchito zotamandika kaya late kuti anamwalira kapena mwina ali moyo kuyambira 1972 mpaka pano kuti mwina eh tikhoza kuwakumbuka kuti eh tikamafika ah, loweluka tizidziwa kuti kunali amayi amene anatipula. Ah ineyo amayi amene ndikhoza kuwakumbukira Aaa ngati late ku ngati ku St Pius ndinali wang'ono kwambiri ndikukumbukira kunali mayi Masina aaa ndimakumbukirako za mayi Kataika ndikukumbukirako za mayi Sichali a ku Limbe Cathedral aaa onsewa ndi ma late ndithu Okay. A Dr Chrisy Myeliwa amene angotisiya zaka ndikhulupira ndi ziwiri zitatu zimene zapitazi amene anali ndithu amai aja onena kuti mtima wao anali ndi passion akamachita zinthu zija zoti akamapanga zi- zimenezizo za bungwe la amai iweyo ngati ineyo ndikhoza kunena ngati mai masinawa ndinali mwana wang'ono ndinkapanga kuti agogo Okay. koma then ndimaona kuti anali very active ngati ku St Pius kuja kumaona kuti ah okay kuti kumakula no mu- kumakula umakula umakula nafenso ndi lero pano Mwana timati kupanga ayi, inspire. kuti a- exactly Okay. komanso kutengera mwina mmene mayi anganso anachitira ifa mayi anganso nthawi imeneyo Mai Kamanga then ku St Pius komweko analinso amai aja onena kuti anali very active mu CWO komanso ku Lilongwe kunoko uh, tili nawo amene ali moyo mpaka lero ku 47 kwathu tili ndi Gogo Lungu Oho. amayiso amene ndithu okupanga inspire ndithu iwe ukamakhala kumakanika kuti ngati mmene ndilili ineyomu mm, mm. Eh, ndine mayi ndithu sine mayi wachikulire moti mwanji muwauzenso omvera kuti mayi josephine chizimba sikuti ngaakulu
komano kumapezeka kuti ndikukanika kuchita zinthu zakutchetchi kuja tchetchi chikufuna kuti mwina nditengepo mbali koma ine ndikuoneka ngati nthawi ndilibe pamene agogo blandina uh, lungu awawa Mayi wachikulire, koma nkuona kuti amakhala patsogolo pa chilichonse, chilichonse akupezekapo, nkumaona kuti ah, tsono ngati ineyo ndingalephere bwanji? Tsono amayi ndi ambiri pa, Chabwino. eh, ndithudi. Mayi Manyongwa Mphatso. Mm, mwina mungonjezeranso ah, ine ndaonapo mayi ena timati mayi gulamu ndamayiso nawo achikulire koma pachina chilichonse chokhudzana ndi chechi kaya kupita ku morning devotion kaya ku zonse za cwos and chinandiba- chinandidabwisa kwambiri chokuti anali munthu woyambirira ku zomba diocese kugula nsalu Oho. amayi gulamu ndakulu kuti agogo oti ali ndi mvi paliponse Eh, koma abwera moti abwera amenewo A- abwera and ndamene anali munthu oyambirira kupereka transport oho atawuzidwa kuti transport 25000 munthu ndagogo samagwira ntchito Ah, I think sanagwireso ntchito sanagwirepo ntchito amangolima koma ndamene ayambiraso kupereka ndalama nde zinandidabwisa kuti ah, kwa munthu amayiwa chimakhala chili chani soza ndi munthu woti amalimbikira mu zampingo ndi munthu wodabwitsa ndithu muzochitika zawo eti Chabwino. nde pali amayi chilimampunga a profesa ngeyi kanyongolo ndamene anandipangisaso ineyo kuti mwina ndiyambe kukonda za cwo oh ndipo Eish, sini- ndipo ndi munthu wabwino kwambiri chabwino Eh, ndi programunso ya nthunthu imene kuti tingokambe ya mayi profesa ngeyi kanyongolo kuti ah, akusiya kuphunzitsa kumapanganso za cw ndiye ndi nkhani ina koma mwanena kuti anakupangani inspire tathokoza kwambiri tiyeni timalize ah, zokambirana zathu ndi kupereka chithunzithunzi cha tsiku kwacha loweluka mmawa anthu ayambe motani magalimoto maminibasi ayamba kutulukira kumabwera kumeneko ayembekezere zotani tikudziwa munatero kuti nsembe ya misa ndi 9:00 komano basi tingopemphera talifotokozani tsiku la loweruka likhale motani mene mwakonzera anzathu kapena ndondomeko yonse kodi mukuyamba liti actually celebration yanu okay uh, celebration yathu tikuyamba saturday loweruka lomwelo uh, friday ni ma rehearsal chabe koma loweruka mamawa anthu kufika pa ground pa civo azapeza ndi kuti a entertainment ali pamenepo kusangalatsa entertainment imeneyo pali mganda pali magule tikunena ma traditional dances zosiyanasiyana pali uh, kaliu uh, no not father kaliu uh, ena ake aku mangochi oimba ndangoiwala dzina lawo Father Mtendere. eh, father mtendere elizeo Father Eh, ah, Elizeo.
eh, amenewo Aha, okay. Eh, ah, kuti asas- azasangalatsaso anthu ndi music pang'ono pang'ono mpaka na kufika nthawi yoti misa iyambe komanso ta- tilinso ndi zionetsero zingapo zimene takonza kuti anthu adzakhala kutani akutanganidwa ndi zimenezo kufika half 9 misa izamba half 9 Okay. ndithu chabwino uh, akuimbira misa ndi ndani okay misa imeneyi akuimbira ndi a maula deanery ndi, ndi joint maula ndi mtima woyera deanery ndithu anatereza atatenga a ku likuni ndi uh, a ku likuni a ku likuni deanery okay yes chabwino tikumvetsani kwambiri a organizing chair being akuzomba no it's fine mukuchita ndithu kwambiri mayi josephine mwina muli ndizowonjezera tsiku loweluka ine ndimafuna mutafika ndithu kuti kodi nsembe ya misayo yatha tione kuti azimayi mukukondwera zotani golden jubilee si chinthu chamasewera yayi momwe afotokozera acheya ndithu nde kuti Nsembe ya misa yatha osalephera pakuyenera kukhala zolankhula lankhula kuchokera ndithu ku ma gawo onse onse a tsogoleri athu olemekezeka ambuye ndi a, a, a guest of honor amene akhale pa tsiku limeneli komanso osalephera magulewo be after eh, misayo akakhalapo Okay. ife nanga tingangochoka pamalo choncho Ayi. kungochoka Ayi. Eh, Chabwino. osalepheranso ndithu kuti chakudya chamasana chizakonzedwa ndithu kwa anthu amene akhale akufika a- oyitanidwa Aha, okay, Aya. okay.
Nde- Ndithu. lero at least tili ndi mpata kuti mwina mukhoza kudziwitsa anthu amene akutitsatira kuti chakudya ngati sanayitanidwe akonze motani A- ayende ndi chawo chifukwa anthu achokera ku mchinji kasungu tikukamba za mu archdiocese ya lilongwe komanso mwina madayosizi ena sanaitanidwe chakudya apange motani chifukwa mmene mukangonena kuti kuli chakudya akhoza kubwera ndi njala yawo okay uh, zokudya za anthu amumadayosizi tinawuza kale kuti macheya amadayosizi mwawo mu plus mwina ndale ndona manga- angakha kuti akubwera kuti azazidyetsa okha aha koma ife chakudya chimene takonza ndi anthu 1000 Okay. amene tayitana Okay. amenewo tapatsa ma invitation cards okay ndithu Chabwino. nde ena onse amene angabwere adziwe kuti akuyenera kunyamulako kachakudya kawo ndithu. Aha.
Ndikofunika bwanji kuti anthu apange attend, abwere, achoke mmadera awo, abwere adzapange celebrate nanu limodzi. Makamaka tikukamba za amayi mu Archdiocese ya Lilongwe, amayi mma diocese ena. Lilongwe ikuchita host, nkofunika bwanji kuti anthu achoke mma parish abwere?
Ndikofunika, paja timanena kuti mpingo ndife tonse. Kodi chikondwererochi titati tachipanga mmene tangochiyerekezeramu kuti chikhale, ngati anthu sangabwere chidzakhala bwanji kuti chikondwerero? So aliyense achimve, mayi wakatolika, mayi amene kaya siwakatolika koma achimve ndithu kunena kuti tikuyenera kuti tibwere pamodzi ngati amayi, tisangalale zaka 50 zimenezi. Tione kumene tachokera, pomwe tafika. Kodi tiyenda bwanji chitsogolo? Ndikukhulupilira kuti zinthu ngati zimenezi ndi zomwe zizakhale kuti zikugawidwa pa tsiku ngati limeneli. Komanso munazafunsa mkati kati mwa program muja kuti kodi mayi wa chichepere angakopeke bwanji? Nde imeneyi nde nthawi kaya yonena kuti tibwere nawo ana athu atsikana abwere ndithu ku mwambo ngati umenewo. Ndi nthawi ngati zimenezi zimene umaona kuti aah! Hmm koma zimene akuchita amayi awa inenso tsiku lina ndidzachiteko, inenso tsiku lina ndidzachiteko. So ndi kofunika ndithu kuti amayi abwere pamodzi, atsikana athu tibwere nawo pamodzi. Akamaona zimene zija nawonso amatengeka ndithu pang'ono ndi pang'ono nkumaona kuti tsogolo la mpingo lili mwa iwowo. Mayi awa amene alipo lero wa Katolika sadzakhalapo nthawi zonse, iwowo adzayenera kuti atengebe CWO idzipitabe kutsogolo. Ndiye nkofunika kwambiri ndithu amayi tiyeni tibwere. Tidzapemphere limodzi, tidzasangalale. Zikomo. Mafunso awiri omaliza, muona kuti ayankha ndani? Funso loyamba, nchifukwa chani munasankha Civo Stadium komanso nsalu ili kuti? Adzavalanso mtundu wanji azimayi? Mwakonza zotani?
Okay, ndiyankhe ya nsaluyi ya Civo ndiyankha chonso. Ah, ya nsalu imeneyi, nsaluyo ilipo. Amene afuna nsalu ayipeza m'ma diocese mwawo. ilipo ndithu leroli yatuluka oho eh, ilipo kumawako kunalibe koma panopa Eh, yatuluka. koma mawako inalipo koma masanako Eh. yatuluka Aha. ndithu
kumeneko nde kuti mukuuza amayi akakhale akudziwa kokayipeza akudziwa kokayipeza Oho. ndithu akakufikira nazibambo auzeni kuti pitani ku diocese Oho. mukayipeza achabwino ndithu mayi josephine timanena kuti mpingo wathu ndi wadongosolo ndi mmene afotokozera acheya ife zinthu zathu sitimangopanga mwa uh, mopanda dongosolo pamakhala dongosolo limene timayenera titsatire ndemwe chilichonse tiyenera titsatire dongosolo kuti tipeze zimenezi nde nsalu ndi imene ipezeka chifukwa chani civo stadium ifeyo kulo- kulilongwe kuno tinaona ife kunoko ndi ku cathedral ndinganene kuti likulu ndithu la mpingo kuno kulilongwe ndi kunoko kumaula koma malo athu sangatilole kuti tinga angachite accommodate amayi chifukwa tikuyembekeza ndithu kuti amayi abwera Oh. kuchokera ku chitipa mpaka kukafika ku nsanje Oh. eh, nanga si madayosizi athu onse ndithu malo amenewawa akugundamo Eh. eh, ndiye tikuyembekeza amayi from karonga eh, mzuzu kumabwera lilongwe kumatsetsereka dedza zomba chikwawa blantyre mangochi onsewo tikuyembekeza kuti atani kodi Afika. abwera afika ndithu ndiye tinaona kuti civo ija ndiyomwe ikhoza kuchita accommodate ikhoza kutenga anthu ambiri kuti eh, ndiku motakasuka bwino motakasuka bwino Okay. chifukwa imeneija yakuti idzaze nde kuti ayi pabwera ndithu munthu Eh.
chabwino Ndithu. tithokoze kwambiri mayi josephine chizimba kuchokera ku archdiocese ya lilongwe ah, mmodzi wa nthambi yakufalitsa mawu Ofalitsa mauthenga mu Organizing Committee ya chikondwerero cha zaka 50 m'bungwe la CWO, Catholic Women Organization, Mayi Mphatso Manyungwa kuchokera ku dayosizi ya Zomba, iwowa ndiwo mkhalapampando wa bungwe limene lakonza chikonzero chimenechi, tisanamalize Bambo Chizule muombe mkota pa nkhani yokhudzana ndi Amayi akukondwerera zaka 50 m'nyengo imene tonse tili moyo, kodi akhristu achilandire motani komanso mwina kuthandizira kumemeza kuti anthu abwere ku mwambo umenewu. Yeah, I think nthawi iyi ndi ya mtengo wapatali. A Malawi tichitenge chinthu cha mtengo wapatali. Bungwe la amayi ndikudziwa ali silili maiko onse. Uh, maiko ena lilipo uh, Zambia, Malawi ndalionapo, maiko ena sinalione, ndakhala ndikuyendayenda maiko ena ndi ena uh, ndiye ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti tili ndi bungwe la paderadera ngakhale madzati timanenera kuti aya amayi ndi nsanamira koma kuti kuno kuti tili ndi bungwe thats something plus ndiye tipange cherish tinyadire kuti tili ndi bungwe limeneli ndipo uh, njira yabwino yowalimbikitsira anzathu a bungwe limeneli ndikuti tibwere mwaunyinji tidzakhale nawo ndi kukondwera nawo pamodzi ine ine lero ndikuchokera ku msonkhano wa azibambo ku dinale yathu ya uh, likuni timalimbikitsana lero kuti tiyeni akuluakulu osatani kuti osalephera ndiye tiyeni ansembe akhristu ah, tibwere mwaunyinji kuti tidzakondwere limodzi ndipo mmene tikunena kuti ndi chaka cha amayi athu aka- a cwo ndi chaka ndithu cha chakatolika so thats what should be at the back of our, our minds ndi chaka chachikulu chimodzi chimene tili nacho uh, mchaka chino golden jubilee ya amayi akatolika so i think eh, Aaa mmene takwanitsanso zaka 50 chonchi ikhalenso nthawi yonena kuti kodi mabungwe ena aah tikuyendetsa bwanji aah at looking at ma achievements a CWO ifenso mabungwe mwinamu tithenso kuunika kuti kodi how are we moving ahead aah kodi tikamadzakwanitsa 50 years kodi kapena tidzafika kumene ku 50 years I think these are questions zimene mwina tikhoza kumadzifunsa koma otherwise aah ine ndikungonena kuti tiyeni tinyadire this gift of having CWO for 50 years kuno ku Malawi and let's encourage them by attending and then also continue to support them in our different institutions. Tithokoze kwambiri bambo Louis Chikanya pamene tikumaliza mawu anu. E, chaka chimenechi e, si cha amayi okha ni chaka cha mpingo tikunena pano kuti mpingo without amayi ndiye kuti mpingo mwakufa banja pamene palibe amayi banja pamakhala ka, ka certain misery eh, sipa- pamakhala ngati kuti iyayi pabanja pa khomo apa palibe wina wake pakakhala amayi pamaka- pa- pamakhala pa- posangalatsa nde pamene mayi akuchita chaka ndiye kuti nchaka cha banja chimenecho nde pamene azimayi athu akuchita chaka cha zaka 50 mu mpingo ndiye kuti nchaka cha mpingo muno muno ku malawi ndiye tiyeni tidzakhale nawo tiyeni tiwachite sapoti mmene tingathere amayi eh, kuma parish kumene timakhala mi- miphakati ti- tachite support tikabwere makamaka kubwera zinakakhala kuti panali potheka kuti tikonze mphatso ya amayi sizoti zingakhale bwanji pamfunika chimphatso kuwapatsa chimphatso amayi cha golden jubilee mayi chizimba akugwedeza mutu mawu akonda chimphatso kwambiri ndithu ine ndimalize motero tithokoze kwambiri bambo louis chikanya tithokozenso kwambiri bambo elias chizule Mayi Mphatso Manyongwa komanso Mayi Josephine Chizimba chifukwa chopezeka m'pulogalamuyi ya Catholic Perspective lero. Mwakoma nonse. Zikomo. Amene mukutitsatira pamenepanso ndiye pamapeto pa zokambirana zathu m'pulogalamu ya ya Catholic Perspective lero pamene timakambirana nkhani ya kufunika kwa amayi m'dziko, kufunika kwa amayi mumpingo. Programu ya Songola kunena kuti Loweluka likubwerali kuli mkoke mkoke ku Civil Stadium, watsala watsala, uyu saonaso sadzaonanso. Ndine Sam K, tsalani bwino.